1934 na Iva Valley Enugu ndị na-egwu coal ụmụnne anyị bụ ndị na-egwu coal ndị ọcha were bịa ndị anụwa wee protest na ego a na-akwụ ha anaghị ezu- ezuru ha imeta garị dịka etu ndị Labour kịta si were agba strike here and there na ha enwezighị ihe ha na-eji ana ị kwụọ 30000 naira minimum wage ọ naghị amata ihe ọ gotenwu painter garị etu a ka ụmụnne anyị bụ ndị na-egwu coal na Iva Valley Enugu si wee gbaa strike protest na ụgwọ ọnwa a na-akwụ ha na o nwezi ihe ọ na-egotere ha ha were ndị ọcha were sị ha o anyị ekwena na-eji etiri unu ego n'itiziri ha ego ahụ a sị ha bidokwa ọrụ ha bido ọrụ ewere gbagbu- gbagbuo ha ncha niile ewere egbe gbagbuo ha ncha niile wee vuo ha mgbe ahụ ọ ndị ọcha nọ n'ụka ọ ha ji ihe niile a kpọọ ndị Katọlik ha sịchara cheta na aka ha na ọkpa ha adịghị ya na ha ejighị eni ndị anụmanụ ma ọkwa ha a kpọọ ndị Metọdist ha wụchanye elu a kpọọ ndị Anglịkan ha asị e- efe na ofete ha then ụmụnne anyị bụ ndị nọ na gọọmenti ma ihe a na-eme somebody like Nnamdi Azikiwe Akanu Ibiam um, Michael Ọkpara ha na ndị ọzọ ga wee gbakọọ ọnụ sị na ihe anụwa bụ ụmụnne anyị na o nweburu na o nwere etu anyị si were eme na ụmụnne anyị nwụọ na anyị na anyị nwere chi ọ pụtara na Afrịka enweghị chi ha wee burukọrọ ụmụnne anyị anụwa jee na Aba nie ha a nọ ebe a nye ha burial rite ruru ha kwaa ha etu ndị Igbo si akwa mmadụ ebe ahụ ka esi wee nwee ụka ọdịnala a kpọọ ya Africanism ndị ọcha ekweghị erejista a kpọọ ya National Church ha rejista ya. ebe ahụ ka esi before ndị a agbanwekwazi afa wee banye Godian religion ebe ahụ ka esi nwee Godian religion wee na-agbasa onwe ihe Godian religion Godian religion anyị adịghị efe arụnsị Mba. I was born and brought up as a Catholic. M dị 59 years. Ihe m je Catholic bụ 50 years. So na m ejezubeghị Godian emebeghị m omenala up to 10 years. yes but na afụrụ nke bụ eziokwu ebe ahụ afụrụ m ihe bụ eziokwu kwụ ọtọ ka siga kwụ ka pole electric ebe ahụ why because chineke sị anyị esekpuruna ihe akpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe esere ese mana anyị nwa bụ ndị na-eje ụka na-esekpuru ihe akpụrụ akpụ na nke esere ese m were isi chineke kere ya doo etu ọ dị m tụọ ndị ichie asị na arụsị ka m tara arụsị ka eto mana ha je gwọkọ simenti na a nke dị mma na ihe na-egbu anyị penti asị na ọ nke a maọbụ nke ọzọ ejeghị m akpọ afa maka m kpọọ afa ọ bụrụ na o nwere ndị na Anyị na- anyị na- Onwe- yes. ah, achọghị m ị-criticize ndị ọbụla ndị ahụ na-ama Cha, cha, nke ha. cha. mana ọ na Godian religion ka m jere wee fụ that na o nwe ihe dị ka statue ma ọ bụ image ha na-worship no onweghị onweghị ị chọọ go and verify enwe ebe enwe Godian religion dị ebe ahụ i jeru ebe ahụ mmadụ na o nwe statue ma ọ bụ image ma ọ bụ symbol ha na-ekpere no onweghị ha na-efe chineke na okwukwe ndụ Godian religion ha kwere na enweghị ike ife chineke nna site na ihe akpụrụ akpụ maọbụ ihe esere ese ọ ya bụ okwukwe ndụ Godian religion na ha na-efe chineke ihu na ihu etu ọ dụ